ọra obodo ekenekwa m onye ọbụla taa kedu ka anyị mere a sị nke ọmaka meela onye ọbụla ife dị mma ife dị mma na-akpọ anyị iru tata bụ afọ afịa afọ today is afọ market day in our Igbo calendar system And so today that is Afọ. We say may the earth bring us abundant produce. So anyị na-ekene obodo niile na-azụ afịa afọ taa obodo niile afịa afọ fa zụbagolo azụba afọ nkpọ afọ igwe ụmụdịọka afọ ụgbanị afọ egwu afọ ogidi afọ ụkpọ ma ndị ọzọ niile anyị akpọrọ i nwe ike tinyezie nke unu ka ọmaka dị na ya na-emela anyị n'igbo ejirọ afọ egwu egwu anyị wee sị tata bụ afọ ga-ewetala anyị ndụ hmm? wetala anyị ike na aganiru hmm? anyị sị ka ọmaka meela onye ọbụla n'ejije anyị bụ on earth na ana isiokwu anyị tata abụrụ gịnị agbụsị gbaa ana agbụsị gbaa ana ya na onye abụrụ nwanne hmm? when the black ant stings the earth or the ground who will now become his sibling or relative or helper or solace anyone you want to call it okay so ajụjụ m wee bụrụ onye gburu dibịa na-agwọlụ ya ọgwụ ndị na-eme ya nsi agwụsịgo jụọ ya onwe gị do not hurt those who are dear to you

do not bear false witness agbakwana ama asị gbagide mmadụ ibe yi maka ọ jọgburu onwe ya hmm? ịmakwana ụma megide mmadụ ịmakwana ụma megide mmadụ emena ife ọjọọ ịkwụba aka yi ọtọ n'ọ nya bụ ọfọ na ogu Hmm? Equity, he who goes to goes for justice, you go to equity, you go with clean hands. Kwụba aka yi ọtọ. Na-edebe nkwa i kwe. Honour your agreement, debe nkwa i kwe. Ọ dị ezigbote mkpa. I kwe nkwa, debe nkwa i kwe. Ị nwere option. Ị nwere ike, you can decide to opt out from beginning mana ikwe na ara debe nkwa ikwere imezina promise and fail chee nya eche i kwuo sọsọ ife doo gị anya chee nya eche ndị be anyị sị na ana nwelu ntị ikuku nwee ọnụ ikwu na arịa ana ga-anụ enu ga-anụ ikuku ebulie busaa nya ka ị dị very very careful kaba arụ na-eche echiche akọ na uche tupu i kweta ife ọbụla tupu ị maba n'ife ọbụla tupu i mebe ife ọbụla chee ya eche loo ililo ọ na-abụ ililo gaala onye ọ dịka ọ fụlụ chukwu anya nye gị anyị akọ na uche ka anyị chee uche tupu anyị eme ife tụọ ile gị nga kwuo sọsọ ife doo gị ọnụ chetakwa agbụsị gbaa ana ya na onye abụrụ nwanne do not bite the fingers that feed you hmm? akala aka ya o ife ị ma eme o ọlụ gị o ife na-enye gị obi aṅụrị jidesie ike na-emesie ike ọ nya ka ị bụ sọsọ ya bụ ife i nwere alụ n'anwụ elie na ndo anyị ga-akpachapụ anya ife anyị na-eme n'enu ụwa ife anyị na-eme n'ana anyị ga-akpachapụ anya maka na ọ n'ana ka anyị gbadoro ụkwụ ana dị ka nne na-eweta ọmụmụ na-eweta okike na-eweta ndụ ọ fụrụ anyị n'anya mana ọ ga-atakwa anyị nke bụ ezigbo afụfụ wee luo nke ọnwụ yes it can punish you to the point of destruction to the point of death if you desecrate it do not go against the laws of the land ị fụrụ iwu ana emerụkwana ana chetakwa chetakwa na nature ị fụ nature nature abhors imbalance ekele ọlụ eke ife na ịbọ na ịbọ mma na njọ eziokwu na asị ogonogo na mkpụmkpụ oji na ọcha ekele eke e ga-enwerịrị that balance nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ aka nni kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nni bili ka mbili ibili yo ibili ka mbili ibili yo ibili ka mbili onye azọna ụwa azọ ụwa ga-abasị onye ọbụla o ibili o ibili ka mbili o balance agbụsị gbaa ala ya na onye abụrụ nwanne asịgo m tichee echiche before tupu i kwuo ife ọbụla ị na-ekwu hmm? ọ bụrọkwa e mee ị sị na ọ business as usual ọ bụrọkwa business as usual ị ma why business dịka contract ị nwere ike tinye aka n'akwụkwọ kedu iwu ya ọ dị legal kwa ya ọ dị legally binding anụ arụ gị ngị nwa ị fụ nkwa ekwelu ekwe dịka iyi aṅụrụ aṅụ nkwa ekwelu ekwe dịka iyi aṅụrụ aṅụ ọ bụrọ anụ arụ gị ka a na-atọ ụtọ ọ mmụọ ọ ife mmụọ

nye ejikwana aka ya egbu onwe ya iji aka ya egbu onwe gị bụ mgbe ị metere ife ga-egbu gị agbụsị gbaa ana ya na onye abụrụ nwanne wepụ aka n'ife ọjọọ ụwa adịgo ka ọ ya adị icheoku nọ n'ụnọ mana ugbene ya na-azụ n'afịa ọ ka ọ dị you can't eat your cake and have it back etu ọ dị n'ana ọdịnana ọ nya bụ nature hmm? onye metalụ ife ana ka ana na-egbu asị m ka ọmaka mebele anyị niile taata bụ afọ ka nne ana gozie anyị May the Mother Earth bless us now and always. anyị kparịta ụka kedu ife gị nwa che maka ihe a ejije a kedu ife i che maka isiokwu anyị nke taata bụ agbụsị gbaa ana kedu ife i lo jee n'ebe a na-etinye ọnụ n'okwu dee ife ngị nwa lo ikekwa ndị ọzọ ewere ya mụta ife ililo ka anyị na-atụ nkata mkparịta ụka ka anyị na-eme anyị ma na enwerọ onye ma ife niile ikekwa i kwuo nke gị m welukwu ya mụrụkwuo akọ tinyekwuo na ndị nke m ma ama bikonu ndị be anyị anyị sị ka ọmaka meela onye ọbụla hmm? ife ọma ife ọma ga na-akpọ anyị iru anyị ama emerụ ana ka ana rapụ imegide anyị agbụsị gbaa ana ya na onye abụrụ nwanne onye unu na-anụkwu onu ya bụ nwanne unu nwoke bụ eze ugbo esi m n'afọ nkpọ ezitela unu ozi a ka o mesịanụ onye ọbụla jide ka o ji na onye a sị ya jide ka o ji ji ife dị mma onye a sị ya raa ka o ji ma na ife o ji adịrọ mma chetakwa agbụsị gbaa ana ya na onye abụrụ nwanne kwụba aka gị ọtọ na-eme ezigbo omume rapụzie nke ndị ọzọ ka ife niile gabazie n'anya ya n'anya ya ka o mesịa